ihe a wụ part two security situation na ala Igbo na ndị ESN na ya ndị ha anadị eme video ọrụ ha dị nwa silent and um, anyị nwetụrụ peace ewezụga the sit at home before Nnamdi Kanu ebulata ESN has been IPOB has been with us anyị anaghị atụ egwu ụzọ gboo so now question m chọrọ ka anyị jụọ man is god my brother ka anyị lebanụ anya n'ihe anyị niile wụ ndị igbo and enwe ebe m gbagha ọsọ aga o anyị niile ga-ama na ihe ọbụla bụ igbo nke anyị so ị na-eripọtụ ị na-eripọtụ ka ị na-eripọtụrụ ya onwe gị anyị niile ga-ama ọ bụrụ na anyị ga-akpọkọta anyị nwa bụ ndị journalist ma ndị nọ na content all of us amara otu a ga-eji na-eproject ihe igbo maka Nigerian press anadị ereport ihe na-eme n'ala igbo o nwe nke eme na gị na-ekwu ote ka anyị na-ekwu nke anyị na-ezu ọnwa anyị they don't ha report wee report ha anadị ereport ya in full ha na-adị nwa one sided so now mgbe ndị army bịaziri abịa nwewe ticket of hostility otu o ji bido immediately ha bịara ha kpasaa um, kee ihe a na-akpọ road block bido izu oshi adịghị m akpọ ya ịna ego bido izu oshi ụdị oshi elegalizere ndị agboro na Lagos bido hostility on our youth that was what was happening abidoro m coverwa sit at home from 2021 2022 ka m na-acover sit at home ana m aga ya monthly enwere m ụbọchị m so ha n'azụ ndị army move from Owerri pụta Orlu ha move from Orlu na-aga towards um, Ihiala pụta anyị na-eso anyị were nwayọ na-eso ha n'azụ that time I think they were just looking for youths ha buru armoured tank na-agba na-aga mana initially mgbe m na-aga bụ ihe ahụ enweghị ihe dị ka army nye ụmụaji echi sit at home ụmụaji ga nọ na-agbarawa bọọlụ ndị nne nọdụ ala ndị Igbo ka m gwakwa gị eziokwu ndị Igbo nabatara sit at home ndị Igbo nabatara ya so there is no need of force ha pụtawa ọ wụ na ha chọrọ ime ya mee protest um, for nwa ha eji eji Nnamdị Kanu otu esi bulata ya adịghị right ọ mmadụ ka ọ wụ ọ wụdị ọkụkọ ọ wụdị ewu n'agbanyeghị na ihe Nnamdị Kanu jiri gaa nga today wu ihe o kwutere onwe ya mgbe m bịazi ba deep into his activities m hụ na ọ ihe o kwutere onwe ya ọ wụdị maka nnwere onwe but at the same time federal government ijekwa tọta ya atọta against international rule they are wrong so ndị mmadụ n'otu e siri brainwash tawa ha they choose to sit at home they would have allowed them aga kpọta ndị army ka m jụrụ na man is man to god nwanne m anyị tụlụ uche maka ya nwere ajụjụ jụrụ na ndị okenye anyị ka m na-ajụkwa ajụjụ a ọ na ndị governors anyị amadị the nature of military work ha ji kpọlata ha n'ala Igbo i chere na ndị gọvanọs anyị kpọta ndị amị for our safety or for their own selfish gain ọ na ha amaghị na ndị amị na-adị na ndị amị for war and not for civilian interaction ndị amị ga data eh, ego ndị amị na-ana n'ụzọ ọ ndị gọvanọs anyị ahụdị ya ọ dị legal ele ihe dị iche na ndị amị na-ana ego n'ụzọ na Gentle de Yahoo na-ekidnap ndị mmadụ nara ego what's the difference considering na ndị amị wụ military security agent kwesịziri ịga jide ndị na-eme ntọrọ mmadụ na-anọ n'ụzọ na-aforce ndị mmadụ na-ana ha ego ke ihe dị iche question number one then question number two don't you think na nnukwu ihere for ya mbaba ịpụta sị na ndị ESN gbara eke ụtụtụ ọkụ while ndị amị nwere base na eke ụtụtụ ọ awụdị ihe ihere ha na-achọ ịgwa anyị na ndị ESN ka ndị amị sie ike even for ya mbaba as a journalist mmadụ ịgwagodo gị na ọ ndị ESN gbara ahịa ọkụ don't you think na o kwesịrị ịjụ kweshọn as mmadụ maka before ị ga-econvince m ya m ga-agba gị ajụjụ ọnụ ebe ka ndị polisi ndị amị na ndị ebube agụ nọzi mgbe ndị ESN bịa gbaa ahịa ọkụ laa so ịgwa gị na ya mbaba sef even promoting that alone na-eripọtụrụ unu ihe na-eme n'ala Igbo otu Nigerian press si eripọt ya awọchụgo m ihe ọ na-eme e nwe mgbe m kpọrọ nọmba mmadụ nyere m nọmba ya mbaba ka m bịa na studio ya kwuo okwu kpọọ sọmbọdị apik enyewa m protokọl m na-aghọta ha nna m nwere nwayọọ nọ respekt onwe m ị na-aghọta ee mgbe i tiri mmadụ ya ịkwatị nkwagharịa ya akwa ha kwesịrị inwe standard ị ka ga-ebook appointment and all that so agabere m because achọrọ m ịga set a lot of records straight na um, okenye amaghị ala ikwu ụkwa na aghụghọ na atọwa ụtọ so wepụ ya aghụghọ ya ọtara na agwawa nshi anya ndị eti ya ọsị so ya mbaba wọchụọla m ya ya mbaba na-enye ripọtụ ihe na-eme n'ala Igbo exactly otu gọọmenti maka na gọọmenti na-akọntrolu Nigerian media and a bịa na South East specifically e nwe otu ndị media na-esi ripọtụ ihe na-eme na South East they don't ndị na-erepọtụ erepọtụ wụ individuals like me like you you know so now coming to eke ụtụtụ ndị gbara eke ụtụtụ ọkụ wụ ndị amị otu anyị siri nụ na n'otu e, e, ọ pụtara ma na pres so ya mbaba as a journalist sị na ya anụdụ mgbe a gbara eke ụtụtụ ọkụ pụta na pres even gọvanọ pụtakwa mee ya admit ya asịzi ya gara investigation after almost four years na ya ma n'onwe ya na-akọnfamkwa na ndị Ọsụ Ihiteụkwa agbaala ọsọ keezi ndị locals ọ jụrụ ese maka ndị Orsu Ihiteukwa ebizi na Orsu Ihiteukwa kezi ndị gbara ajụjụ ọnụ kezi ndị na ha mere investigeshọn now ihe m gụta na pepa m ji wee gawa dat time a sị na a hụrụ isi mmadụ abụọ na tebụl e chere ya eche ndị pres bupụtara isi mmadụ abụọ a hụrụ ya na tebụl ma the picture the blood bụ na ọdịdị e chere sị na a hụrụ isi mmadụ abụọ na tebụl na ndị amị na ndị Ebubeagu na ndị ESN wee gbawa egbe n'Eke Ụtụtụ ajụọla m locals niile ha sị nke ịhụ isi mmadụ na ha ahụdị isi mmadụ na ha bịara ahịa n'ụtụtụ nọkata ndị amị hịọwụrọ gbawa egbe ọkụ gbawa ime ahịa ọkụ gbaa ngwa ahịa ndị mmadụ ọkụ o wiri ewi now my question wụ kedu ihe ndị amị na-apụtara ịprotect ndị mmadụ ịpụtawa apụta the essence of ịpụta ndị amị wuturi last sit at home onye ha gwara anyị maka Eke Ụtụtụ ha na-azụ ya ndị Orsu Ihiteukwa enweghị nsogbu ndị nwa na-aha sụwa ụmụ Biafra onye ha na-akpọ ha ha pụta ha bịa zụrụ ha ihe lakpuo ịhụ na nga a ga-eme onye stọng onye ochie gara zụrụ biskit mara garị mara rice a ja na-eme ya arrest a na-eme ya n'ala Igbo eme ọgbasị na ndị onye a na-eresi ndị ESN a na-ede n'ihe a na-ede onye ochie n'ihe mana ihe a wụ ihe ndị amị na-eme n'ala Igbo so ha gbaa ahịa ahụ ọkụ with my findings most of ndị amị a kpọtara ebe a wụ those eh, boko eh, boko haram eh, rehabilitated boko haram and again my brother ka m gwa gị eziokwu ihe niile na-eme n'ala Igbo ndị gọvanọ anyị nwe otu ha siri chọọ ha chọrọ ịchụfusi ndị mmadụ tinye ụjọ n'obodo ka a hapụ gị ime elekshọn ka elekshọn e mee ya otu dị ha mma ka ndị mmadụ hapụ ịtụ vootu now kedu obodo ga-anọrọ agba ahịa ọkụ gbagba egbugburu ndị mmadụ according to report m nwetara almost 70 people a gbagburu ha ọ wụrụkwa nna na dat ekoto ka a gbara ọkụ most of pictures ma a na-eji na ekoto ndị ndị a gbara ọkụ ndị amị gbara ya emasị na ahụ na ndị ESN ebe ahụ gagbu ụlọ ọkụ ọ dị proper ụlọ ole ahịa ole ka ha gbagoro ọkụ n'Ugwu Awụsa ebe ahụ ndị boko haram nọ na Kwara ọkwa e mere ụmụazị eh, kidnap n'Oyo why na ha agadịghị aga nga ha nọ mee ụmụazị kidnap ọ ụlọ nọcha around ebe ahụ e mere ụmụazị kidnap gbawa ya ọkụ ka ọ wụ ụlọ ndị bandit mere nke ahụ chụsịsịrị ndị bi around there so my brother iji saa gị ajụjụ na enwedị ihe dị ka na ụmụnne anyị kpọtara ha no that is the mistake anyị na-eme ọ dị ka otu a ndị federal government ga-aga aga kpọlata Nnamdi Kanu from Kenya ekwule m ya before ị gaghị eji crime solve crime maka na innocent people ahụ nọchi n'ime ahịa a ga-aga aga gbasa ngwa ahịa ha ọkụ displace ha e nwere ngwa le ka m jụ na e nwere IDP camp a rụrụ ndị Orsu Ihiteukwa ahụ gbara ọsọ ya mba bụ ọ jụọla ebe ha gbalasịrị ndị Orsu Ihiteukwa ọ bụrụ ị gaa na Orsu Ihiteukwa ugbu a mmadụ ebidikwa ya o na Orsu Ihiteukwa e nwere villages ahụ nọ close to Ekoto mmadụ ebidi ya do you think ọ kawadị na mma na mgbe ahụ ndị ESN nwa na ha si according to them ha na ha nọ ha nwee peace is not better than ịkpọtazi ndị army sack-ara ha sack from their village ndị army ka m jụtụ na gị my brother kedu ka ndị army shiri nọ na South East 2021 2022 2020 2024 the more ha nọ the more the security na heighten my brother don't you think something is wrong somewhere until obodo anyị tiwezie kpagharịwa nyopụtawezie n'aka ndị na ndị aja ha anyị nche obodo wee tiwezie vigilante if ordinary vigilante village vigilante can stop the insecurity nye anyị peace to the point stop ọ kidnapping ereduce-ole drastically don't you think na ndị army ahụ nọ here mgbe ha bịa insecurity anọghị ha bịazie insecurity bido nọwakwa they did not solve it until vigilante arise ọ i chekọtakwaghị na aka ha nọ na ya question number one question number two Orsu Ihiteukwa how big is Orsu Ihiteukwa maka na ebe m nụrụ ụmụaka nọ na eh, eh, eh, Mother Valley Orsu Ihiteukwa ọ ha aghaa na ndị army agaghị ebuzi armoured tank ha bukpuo na Mother Valley ga ha na ndị ahụ alụọ ya wụzi n'ime ahịa ebe ndị mmadụ bi innocent people bi no Orsu Ihiteukwa kwụ n'ọhịa today ma ndị army na ndị Ebube Agụ nọ there something is wrong they have taken Orsu Ihiteukwa ya unless otu a anyị na-akpọkọchi onwe anyị anyị wezituo obi nọkọzie ọnụ jụwa ese Orsu Ihiteukwa ha conquer-bi ya ihe a na plan more villages to conquer because the activities of ndị army ebe niile ha kpara ọkpa ndị army investigation wụ village ka a na-asack enweghị ihe gbasara ha na ndị ESN nothing mana ha na-eji aha ndị ESN abanye there for example Ọwa Imezi na Ezeagụ recently gaa na my page ị ga-ahụ the report live na ndị a na ndị Fulani herdsmen na-enwe okwu kemgbe 2010 ndị Fulani chụpụ ha na farm according to them ruo last year November ndị ESN batazie ha na ndị Fulani lụwa ọgụ n'ime ahịa ime ọhịa ha chụpụ ndị Fulani pụta na town sị ha ngwa ha bịazie bịa kọwa ugbo ha bịazie bịa kọwa ugbo ndị amadị m otu ihe ahụ siri mee ndị army ekpute ịbịa chụ ha ọ dị ka ndị security ahụ ee eh, government ọ dị like eh, ịnụ maka ndị ESN na then provide adequate security for the people so ana m asịkwa na ndị ESN dị mma ma na ha dị njọ mana ihe m na-erepọt wụ the truth because ị bịa na-akpọ naanị ESN na-akọva nke ndị amị na-eme ha achụzi anyị achụ ọchụchụ ka ha na-achụ anyị now ndị a sị na ndị amị abata ha na ndị ESN ahụ wee mitie ndị ESN ahụ nga ha na-agara onwe ha ha na ha gbakọrịta egbe ndị esn gbana ndị amị laa the next day ndị amị eburuzie fuel bịa gbaa obodo ọkụ mezie kọmuniti na arest ihe ahụ wụ etinyego ụjọ n'obodo obodo jebido kwapụsịwa the uh, the military nọ n'ala Igbo are systematically sacking us from our villages and ụdị report a ya mbaba ha na-eme na-ekpuchi ha na-achọ ịsụchi people like us e nwee report anyị nwere ha na-achọ ime that report undermine ọ dịghị mma ọ dị wrong ama conclude this report na the part 3 ya biko kawa ahụ ị wụrụ onye Igbo gechaa anya maka a na-achọ ịtọnụ the report ihe mega n'ala igbo and ọ that report ka ndị igbo soro m wee nwee ike iti isi vigilante wee nwee ike inwe peace today ha na-achọ ịcorrupt that report acorrupt in fact ihe na-enwe ha na-ekwugharị wota federal gọọmenti na plan ha nwere mana mụwa nọ ha ọnọdụ ọjọọ ha na-achọ otu a ga-eji blackmailụọ m ebe ndị Igbo nọ ka aka kpara m mana enweghị ihe o mere adị m redi mana okwu eziokwu nke m hụrụ m ga na-ekwu ya so wait for part 3 ka m ga-conclude this report